Ní hann don áit neodrach. Is é sin, ceart go leor ag an scríbhneoir, abair, tá leathanach bán os a chomhair, ach ní chiallaíonn sé sin go bhfuil seisean, ag an am sin, nó sise, in áit neodrach. Is é sin le rá, sula mbreacann sé aon rud ar an bpáipéar, tá uirlis ag teastáil uaidh. B'fhéidir gurb í an uirlis atá aige ná an ríomhaire, agus ní haon spás neodrach í, é an ríomhaire. Ní hea. Eh, ach an príomhrud a sílim a theastaíonns uaim a chur in iúl nuair a deirim, níl aon spás neodrach ann, ná, tá cultúr i gceist le chuile shórt. Now, ní maith liomsa an focal 'cultúr', mar nuair a úsáideann tú an focal 'cultúr', OK, deir tú, bhuel, sa chiall antraipeolaíoch, cuimsíonn sin an saol uilig, luacha, creideamh, eh, uirlisí tí, nósanna itheacháin, teanga, etc. etc. Ach, i gcónaí i gcúl, fiú is sin ráite, tá daoine ag smaoineamh ar ballet, ar, eh, Gailearaí Náisiúnta Ealaíne, ar scríbhneoireacht, ar fhilíocht, ní scríbhneoireacht ach fhilíocht, sin cultúr. Eh, agus, so, b'fhearr liomsa an focal, seanfhocal, breá Gaeilge, béascna. Is maith liom an focal béascna. Agus má bhreathnaíonn tú ar DIL, alright, cosúil le chuile fhoclóir eile dá bhfuil againn, míníonn Dictionary of the Irish Language na focail seo i mBéarla, ok, b'in nós na hama, etc. Caithfimid fás suas, tá sé thar am againn fás suas agus ár gcuid focail a mhíniú dúinn féin inár dteanga féin. Ar aon chuma, sin dála an scéil, clúdaíonn an focal seo béascna moráltacht, nósanna agus clúdaíonn sé freisin teanga. So tá chuile shórt dá bhfuil i gceist againne leis an bhfocal cultúr sa chiall antraipeolaíocht i gceist leis an bhfocal béascna. So sin é an focal ba mhaith liom a úsáid feasta agus na rudaí seo gá chomharthú agam, sé sin, a bhfuil againn, a bhfuil againn a chuireann ar ár gcumas feidhmiú mar dhaoine, go sóisialta, istigh inár gcloigeann féin agus go háirid ó thaobh úsáid teanga de. So tá sé sin ar fad ag an ealaíontóir, ag an scríbhneoir, ag an duine, ag gach duine sula ndeir siad focal. So, mar sin, is seasamh iomlán neamhneodrach é. focal a rá mar caithfidh tú é a rá i dteanga éigin agus caithfidh tú é a rá i ndioscúrsa éigin agus caithfidh tú é a rá i suíomh sóisialta éigin, nó d'fhéadfá labhairt leat féin ach fós, an dtuigeann tú an rud, mar a mhínigh Wittgenstein i bhfad ó shoin, ní fheidhmíonn teanga phríobháideach. So, fágfaimid an cheist seo faoi teanga phríobháideach as an áireamh ar fad. Má úsáideann tú teanga ar bith, focal ar bith, ach amháin go bhfuil tú déanamh imeartas focal idirtheangach agus fiú ansin tá tú rá rud éigin. Agus séard tá mé rá mar sin, mura bhfuil sé neodrach ar bhealach éigin bunúsach tá sé polaitiúil. So má scríobhann tú i mBéarla tá tú ag tabhairt tacaíocht do bhéascna an Bhéarla. Cuma? Ó níor mhaith liom é sin a dhéanamh, tá mise ar son na Gaeilge. Cén teanga tá tú labhairt? Tá mé labhairt Béarla, tá mé labhairt Sacsbhéarla. Yeah, ok, níl aon locht air sin. billiún éigin duine dhá dhéanamh? Togha. Ach ná ceap go bhfuil tú i spás neodrach á dhéanamh, mar níl. Is mar a chéile le Gaeilge, má labhrann tú Gaeilge, OK, b'fhéidir, taobh istigh den Ghaeilge, tá tú in ann spás neodrach a chur ar fáil duit féin, i d'intinn féin, ach tá tú glacadh seasamh, bealach amháin nó bealach eile. So, níl aon spás neodrach ann, níl aon tabula rasa ann don scríbhneoir. Tugann an scríbhneoir a bhfuil aige de bhéascna chuig chuile shórt a dhéanann sé.